Ah, ni nthawi yabwino imene mulungu watipatsa kuti tizipuma chonchi anthu ena akadafuna akadamapuma ngati mmene tikupumira ena ali mu mzipatala mmenemuno nthawi zina zake timangoona ngati kuti moyo ni mmene umakhalira tikakhala tili ndi mphamvu tikuyenda tili ndi maso tikuona tili ndi makutu tikumva tili ndi pakamwa tikumatafuna bwinobwino ndi kumayankhula timaona ngati ndi mmene zimakhalira osamthokozapo mulungu ayi tikaona kuti mumbale muli chakudya olo nkudalitsa kuchipempherera chakudya chija mu dzina la Ambuye yesu khristu osachita ayi mmangoti ni mmene zimakhalira olo uzipemphera olo usamapemphere chakudya chimakhalapo zoona zimenezo akuti olo us- uzipemphera olo usamapemphere akuti moyo umayendabe chimodzimodzi iyayi tili chimene tili chifukwa chisomo cha mulungu ndipo mmene masowo mukuona wina ni wakhungu akadafuna akadamaona ngati inu ndipo muyamika mulungu ndi masowo mukayenera muwagwiritse ntchito pomawerenga mawu ake osati kumaona izi zinthu za nyasi za ku hollywood pornography ni zina zonsezi zaumve kuti maso abwino abwino amenewa akutha- akutengetsoni moyo wanu akupititseni ku gahena musachite zimenezo pakamwa panupo mulungu adakupatsani kuti muziyankhula ena sakuyankhula pagwiritseni ntchito kuti muziyankhula zabwino za wena osati zonyoza osayankhula zinthu zopotoza ayi Koma yankhulani zinthu zabwino zomangirira zoti ziwadalitse ena akamva. Komanso mugwiritse ntchito kuchitira umboni za Ambuye Yesu Khristu. Makutuwo muwagwiritse ntchito kumva zinthu zoyenerera. Aleluya! Ni mdalitso kukhala ndi zinthu zimenezizi. Timalikhudza dziko lapansili mosavutikira. Koma ngati sitingazigwiritse ntchito mwanzeru, ni zinthu zomwezi zimene zikokera moyo wathu kuphompho ku Gahena kumene. Ndiye timayenera timuzindikire Ambuye Yesu Khristu mu mphamvu yake ya chiukitso. Ufumu wake ukha- ukhale mwa ife, ukakhala mwa ife, uzilamulira zokhudzira zonsezi. Sitiyenda monga mwa thupi, monga mwa kufuna kwa lust ya maso, monga mwa kufuna ah, kwa zokhumbakhumba za makutu ayi, koma timayenda monga mwa chifuniro cha Mzimu Woyera. Mzimu Woyera amatisintha ife, amasintha appetite yathu, zokonda zathu, amasintha machitidwe athu, amasintha maganizidwe athu, amatipanga ife tikhale chilengedwe chatsopano mwa Khristu Yesu. Ameneyo ndiye Mkhristu weniweni wobadwanso mwatsopano. Koma ngati inu mumalamuliridwabe ndi zochitika za chithupithupi za dziko lapansi, mumakokokedwa ndi mizimu ina iliyonse ili mu dziko lapansili, inu simunabadwenso mwatsopano. ndipo musweka mutabadwanso mwatsopano tipemphere atate wathu wakumwamba tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi mtengo wapatali mwatipatsa ngati iyi tiyankhuleni mu mawu anu mmene mu dzina la ambuye yesu khristu pempha zonse mchiyamiko amen mawu athu owerengedwa achokera ku buku la yesaya yesaya 6 vesi ya 1 lekeza 5 baibulo likuti chaka chimene mfumu uziya anafa Ndinaona Ambuye atakhala pa mpando wachifumu wautali ndi wotukulidwa, ndi zovala zake zinadzala m'kachisi. Pamwamba pa iye panayima aserafi. Yense anali ndi mapiko asanu ndi limodzi. Awiri anaphimba nawo nkhope yace, awiri naphimba nawo mapazi ace, awiri nauluka nawo, 3 ndipo wina anafuula kwa mnzake nati, Woyera, woyera, Yehova wa makamu, Dziko lonse lapansi ladzala ulemerero wace. 4 ndipo maziko a ziundo anasunthika ndi mau amene anafuula, ndipo nyumba inadzadzidwa ndi utsi. 5 ndipo ine ndinati, Tsoka kwa ine! cifukwa ndathedwa, cifukwa ndiri munthu wa milomo yonyansa, ndikhala pakati pa anthu a milomo yonyansa, cifukwa kuti maso anga aona Mfumu, yehova wamakamu ndiye pamene tawerenga apa timafuna tipitirize phunziro lathu la chikoka pa chizungu amati influence ndiye tikuona yesaya nthawi iyi akutenga chikoka chake kuchokera kwa mulungu chimenenso inu ndine tikusoweka tichite tikhale okokedwa ndi mzimu woyera tikhale ndi chochitika chapaphiri chimene chinamchitikira mose mu chitsamba choyaka moto atakokedwa ndi mulungu mose iyeyo palibe chimene chikadamuyimitsa pa ntchito yake imene mulungu adali naye pa chikhulupiriro chake ndipo tikumuonanso yesayanso apali nchochitika ni mulungu payekha mmene akumuona yehova maso ni maso m'masomphenya akumuona iye akukhala pa mpando wotukulidwa wachifumu akuzungulidwa na aserafi haleluya ndiye akuti pamene paja Yehova- yesaya ataona ulemerero wa yehova iyeyu akudzipeza woperewera akudzipeza wochimwa munthu amene wabwera mukupezeka kwa mulungu iyeyo amadzipeza woperewera Aleluya! Nthawi inayake Simoni Petro ataona ulemerero wa Mulungu, mmene Ambuye Yesu Khristu anawedza so, ana, a, pa mawu a Ambuye Yesu Khristu, Petro anawedza nsomba zochuluka zakuti iyeyo ndi asodzi ena usiku wonse atayesera kuwedza, palibe chimene anawedzapo. Aleluya! Koma pa mawu a Ambuye Yesu Khristu ati ponyani kwakuya. Petro pa nthawi imeneyi ni asodzi anawedza nsomba zoculuka. Petro poona ulemelelo wa Mulungu ngati umenewo, mosasamala kuti kaya anali achifi a kumadzi, ku usodzi, kaya anali brutal, a mphamvu zawo, haleluya, koma anati, Cokani kwa ine Ambuye, cifukwa ndine wocimwa. Petro anadzizindikira chimene ali mu nkupezeka kwa Mulungu ngati kumeneko. Yesayanso adakhalanso mu nkupezeka kwa Mulungu ngati kumeneko. Aleluya! Nayenso akuyankhula kuti, Tsoka ine, munthu wa milomo yonyansa, wokhala pakati pa Mulungu wa, pa, pakati pa anthu a milomo yonyansa, chifukwa anawona ulemerero wa Mulungu. Yesaya akudzipeza woperewera. Haleluya! Iwe wochimwa mnzanga amene ukunimvetsera, amene ukunionera. Haleluya! Sinidziwa kuti udzaima bwanji ni mabodza akowo. Udzaima bwanji ni ziwerewere zakozo. Udzaima bwanji ni kundudu zakozo, ni mimowa yakoyo. Udzaima bwanji ni nthabwala zako zaumve zonyansa izo. Haleluya! Pa nthawi imeneyi udzasowa poima, ndipo ngati anthu amakanika oima mu m'bwalo la anthu oweruza ochimwa amenewo, kumakhala pang'ono nkudzikodzera, sinikudziwa iweyo udzaima bwanji, iwe wochimwa, wosalapawe. Chimene nkadakulangiza nchakuti ulape, ukhale pansi pa Mwazi wa Ambuye Yesu Khristu, ukhale pansi pa chilungamo Chake. Haleluya! Mwazi wa Ambuye Yesu Khristu uli pamenepo, kuti iwe ukuyankhire. Aleluya! Uli pamenepo kuti ukutsuke chosalungama china chilichonse cha moyo wako. Uli pamenepo kuti uchotse kena kalikonse kodetsa. Ndipo Baibulo liti tchimo lingafiire bwanji ngati kapezi, koma lidzayeretsedwa ngati matalala. Chimene ukusoweka iwe uchite, uvomereze. machimo ako. Khulupirira kuti Yesu ni Ambuye, chotsa kunyada kwako, kudzitukumula ni zina zonsezo. Kenako usoweka utalapa, ubatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, kuloza ku chikhululukiro cha machimo, ndipo udzalandira lonjezano la Mzimu Woyera. Udzalandira mphatso ya Mzimu Woyera imene imene nimayikamba kumayambiriro kuja. Haleluya! ndiye ti- mpu- mbuyo muja timaona za nkhani ya uziya kuti uziya anali mfumu yoima bwino ndi mulungu kuti iye atakhala pa mpando wachifumu anatenga njira imene ili yolondola yakuti sanalole ndale za nthawi imeneyi zimusokoneze chimakono cha nthawi imeneyi chimusokoneze Kaya chinyamata cha nthawi imeneyi chimusokoneze sanalole kuti zonsezo zimusokoneze Uziya. Ali ni zaka 16 mfumu yachichepere imeneyi molunjika idangotenga chimene Mulungu anena osang'ana kumanja osang'ana kumanzere ndipo m'bale Branham akuti lero lino tikusoweka amuna ngati Uziya amene angakhale mu dziko la ndale haleluya tikusoweka amuna ngati Uziya amene angakhale m'mabizinesi amene angakhale m'malo ogwira ntchito amene angakhale m'masukulu haleluya akuti iwowo salola china chilichonse chiwasokoneze koma akhala ali nkuyang'ana pa mawu a mulungu usana ndi usiku malingaliro awo onse ataponya kwa mulungu osalola kuti kakena kasokoneze kakukhala takazi tachimasomaso salola tiwasokoneze timeneti haleluya kakukhala amuna aziwerewere salola kuti ziwasokoneze zimenezo haleluya iwo akhala pa atero ambuye nthawi zonse ndipo munthu wina aliyense amene adzamtenga mulungu pa mawu ake adzaona chozizwa cha mulungu pa moyo wake Aleluya! Mulungu adzamudalitsa munthu ameneyo, mosasamala kuti ka Satana adzaika chinthu cha mtundu wanji chosokoneza. Koma Mulungu adzadalitsa munthu wa- wina aliyense amene adzamutenga iye pa mawu ake. Ndipo anamudalitsa Uziya ameneyo. Ufumu wake unali wa pa namba 2 kuposa maufumu onse a Israeli akhalapo. unali wotsatira kutukuka pa Ufumu wa Solomoni. Gwero lake ndi maimidwe abwino a munthu wa Mulungu ameneyu, Uziya. Haleluya! Anali ndi chikoka chabwino. Nde chifukwa cha chikoka chabwino chimene tikuonanso kuti Yesayanso naye asanabwere pa chikoka cha Mulungu, kuti akumane ndi mulungu maso ndi maso haleluya naye amakokedwa naye uziya amene asanakumane ndi mulungu maso ndi maso pamene haleluya ambuye akudalitseni tipitiliza chikoka tipemphere amene muli ndi chosowa mukweze dzanja tipemphere limodzi atate wathu wakumwamba tikuyamika tikuthokozani chifukwa cha nthawi imene munatipatsayo kutiphunzitsa za phunziro la chikoka Zoonadi, tikusoweka titenge chikoka cha Mzimu Woyera. Kodi Mzimu Woyera amakopedwa ni chani? Kuti akhale pa mawu. Iye nthawi zonse amakopedwa ni mawu. Ife tikakhala pa mawu, tikamayankhula za mawu, tikamayang'ana za mawu, tikamacheza za mawu, ndipo amakhala nafe pafupi. Chifukwa analonjeza kuti pali awiri atatu nasonkhana m'dzina lake, iye adzakhala pomwepo. Tithandizeni Ambuye kuti nthawi zonse tizinga- tizilingalira za mawu,